ekenekwa m ụnụ tata bụ oke ụbọsị nyere ndị Igbo worldwide um, n'oche anyị tata bụ Icheoku nọnyere anyị n'ụbọsị nke tata ife anụwa bụ mmemme dị iche n'ala Igbo o nwerọ ụdị ka ya mana anyị chọrọ ka ndị Igbo ebe ọ nwere onye Igbo sọturu ka a malụ na onwere ife dị iche n'ala Igbo tata n'ụbọsị nke tata n'oche anyị bụ onye fibere obi a anyị nọ n'ime ya tata Icheoku enwerọ ịbụọ ọ naanị ya ee eh? anyị na-asị soro anyị ka i si n'ọnụ ya wee nụ etu esi eme wee na-akwado omenala na ọdịnala ndị nke igbo ọ bụrụ nke ndị ọzọ a sịkwa na omenala arara ana ana ee eh? ndị anyị na ha gbara agbata obi na-eme ya na-emesi ike nke anyị agaha ana Icheoku akpọpụta gị n'obi tata a sị gị kenere m igbo biko igbo bụ igbo ekene m unu ọ mụwa bụ Anayochukwu edeko bilo dị isi Icheoku agụrụ mmọnwụ flaf onye maalụ m ga-ama na ife anyị na-eme wụ omenala na ọdịnala igbo ana m agwa ndị mmadụ mbọsị bụrụ ugbo na omenala Igbo abụrọ ịgwọ ọgwụ omenala Igbo bụ nwere ka anyị si eme ya mm. bụrụ ọdịnala bụrụ ife ndị nna nna anyị fa dobere anyị anyị na-emebu gboo ee eh, ọ ya ka ndị Ugochitubelu ọdịnala na omenala Igbo bụ nnukwu obi obi aka ji ọfọ ọ ndị akachukwu were ọfọ Igbo nye oke ọfọ Igbo na-emegharị alụ wee na-akwakọba mmemme a na-akpọ carnival carnival a bụ nke mbụ na mbụ anyị na-eme ee eh, otu anụnwa ka bidoro ọfụ ee eh, anyị ka na-eme ofu arọ na mkpụrụ ọnwa na one ma one ife anyị na-eme wụ ihe gbasara ọdịnala igbo ka anyị wee kaba alụ wee welitekwuo omenala igbo na njirimara ndị igbo na-achọ ka ọha na ana ọ gbagotekwa ya bụ ee eh, kamgbe ofu arọ na arọ one ma one dị na ya nụ otu a na-agba mbọ ịdị kaba alụ ka a mara na ihe ahụ eji mara igbo ka bụ ihe eji mara igbo a ka e ji wee mee carnival tata ee nke a bụ nke mbụ na mbụ anyị na-eme ya ee nna m sị na ọ na-aga awa ịtọba ụtọ awụchikwuo rie ee anyị ma na obere oge tupu anyị na-eme ugboro ịbụọ na ịtọ o debe ebe niile oge afụzi anaghị eme ya ọ bụrọzị na ụdị ebe a ka a ga-anọ ma enwe ụdị ebe a ga-anọ na-eme ya bụ ana m asị ndị bịara be anyị nnọọ na-ekelekwa ndị Ugochitubelu ị na-afụ ka fa machara mma na ndị ọkpụ mmadụ ndị ọkpụ mmadụ ma ndị nwoke dị ya ma ndị nwaanyị dị ya ọ ndị eze nwaanyị ndị akpọrọ okpu oku ndị na-eme omenala akọrọ mmiri fugwe ee ana m ekene fa na-asị nnọọ na-ekenekwa ụnụ nwa na onwe ụnụ bịa anụ maka na ọ dịrọ mfe mmadụ enyocha arụ fụ emerie hmm. asị m unu nnọọ ee ọ ya adịrị unu mma ife anyị na-ekwu bụnụ ọdịnala igbo anyị ife eji mara igbo ama efunata maka na agbọghọ tufuo mma o nwerọ ife ọ na-amazi na mma ọ jọrọ ntụ nje egbugbere ọnụ ịnọ mmiri amagbuo eze ọ na-aga bịa na ndị ụka ọ bịa sị gị n'oge nke onye ka akpọgbu Jizọs Kraịst asịghị na ọ n'oge nke Pontius Pilate mana um, n'oge nke anyị ekpere anyị na-ekpe na ihe anyị na-ayọ Chukwu ka o mee ka ifeọma mee ka omenala anyị wee chighatakwa azụ ya ana m ekene unu na-asị na ọ ya-adịrị unu mma
anyị na-ekenekwa gị n'ofu aka maka na ọ dịrọ easy ịkpọkọnata mmadụ n'ụbọchị nke tata ọzọ dị ka ibe ya bụ na um, omenala na ọdịnala Igbo abụrụgo ihe ji nwayọọ na ekunite ebe e dotere ya maka na mgbe gboo anyị oge anyị na-ebunite anyị na-eche na ọ sọsọ ndị okenye ndị mụta anyị bụ ndị na-eme ya mana ị nee anya taata ị fụ na ọ ya bụ the last crusade and um, ndị Igbo ejidego ya aka mara dan na ife a bịa bịa napụ anyị na anyị ya-eji aka anyị wee wechighata ya kee ife ị nwere ike ịgwa ndị anụnwa bụ ndị nwere ọkpụkpọ oku ịfụ dan na ha dotere ihe dị nsọ na ọdịnala na omenala Igbo maka na ọ dị nsọ ee nke bụ eziokwu bụ na ị makwa na nke anyị ji bụrụ mmadụ ee etu azụ na-arọ esi gọ agụgọ mmiri ka anyị na-arọ esi gọ agụgọ mmefie kama na ife m na-ekwu bụ ka anyị nwee ike na-ejikọnata onwe anyị one anyị nwere ike maka na ife niine bụ na amala chukwu ee ị nee anya ị fụ ndị na-enwekarị ọnwụnwa bụ ndị ahụ nwere ọkpụkpọ oku ndị eze nwaanyị na eze nwoke ọ fa nwa ka ọnwụnwa na-adị adakwasịba maka na chukwu na-adị awụ ndị o welu ọ na-achọ fa mma dị egwu ndị nwoke fa na-ama mma ndị nwaanyị fa ama mma ọ bịazie na etu ndị nwere agụụ anụ arụ akpịlị ọ bịazie na-eme fa mgbe ụfọdụ anọ dị ka na-adaba n'ọnwụnwa mana ana m ayọ chukwu na-ayọkwa fa nwa na onwe fa onye ọwụna jidesie onwe ike maka na ife a na-eme adịrọ easy ka anyị wee nwee ike gbawa ọsọ a maka na ọsọ mmụọ ka ọ bụ mana ife na-ekwu na ọ ya-adịrị fa mma na chukwu ya-enye fa amala ọ naanị na amala chukwu ka fa ya-eji nwee ike na-ezenwu maka na ife a na-eze eze na ife a na-asọ asọ dị n'ọdịnala riri nne ekenekwa m asị m na ọ ya-adịrị mma ka anyị na-agbapụ ya ọsọ iweta mmemme a ebe ụwa ya-afụ ya n'ikem na ikem ana m ekene gị rinne i ji wee kpokọnata wee na-akwado ihe gbasara ọdịnala na omenala Igbo asị m na ọ ya-adịrị mma hmm? ka anyị na-aga ana m asị na ife dị iche iche ụnụ kwado tata na Chukwu oke Abịama ya-eme fa ncha apụta na mmezu eh, before anyị na-achịkọ anyị agbakwa gị ajụjụ ọnụ ọzọ ka ị kọwara anyị maka na ife anyị na-eme na ọ bụ arọ anụwa bụ arọ ndị Igbo arọ ọfụọ ndị Igbo anyị ma na Jenụwarị abụrọ arọ ọfụọ ndị Igbo ka anyị mebe mmemme mesịa ka ị bịa tụere anyị azụ maka na ama m n'isi oru ndị ewosa ya dịkwa ya na mma ekenekwanụ m ọra na eze na-ege anyị ntị asị m na ọ ya-adịrị ụnụ mma Ah, maazị ekene m ụnụ rinne Ah, ndị be anyị sị na ọ na-eme a fụ nwoke a fụ ogologo imi ya enweghị ife bụ ife gbagwojuru ụwa anya n'ụbọchị nke taata bụ etu ụmụ okorobịa ana Igbo si wee ghọọ aka na omenala na ọdịnala ịkwalite ya n'ụzọ pụrụ iche n'oge anụnwa anyị nọ n'ime ya m wee bata n'obi ihe a na-eme n'ụbọchị taata wee bụrụ mmasị na ndị niile m na-ene anya fa ndị niile m na-afụ ebe a bụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ụdị ịfụnanya anyị nwere iji wee kwalite mmemme e ji wee marụ ndị Igbo bụ ọdịnala na omenala Igbo abụrụ ihe unu na-eme taata otu Ugochi sibere wee sị ka fa mee ya n'ụzọ pụrụ iche achọrọ m ka ị kọwara anyị ife bụ ebumnobi unu unu ji wee gbakọ n'ụbọchị nke taata wee si etu a wee na-akwalite omenala Igbo ndewo nwanne kọwara anyị afa gị gwa anyị
ekenekwe m gị afa m ọ wụ Chidiebere Alatu ee ihe a na-akpọ m ọ wụ Ọkọcha nwa Alatu the white gold ezigbote onye Ụmụchu jide ube abụkwanụ m dibịa na-agwọ mmadụ mana adị m agwọ onwe m wee sị na mụnwa bụ the chairman committee carnival eh, ndị Ugochi chiwere na-eme n'afọ 2023 ị lee anya ị ga ịfụ na ihe niile dị na-aga n'anya ya n'anya ya anyị nwa bụ ndị Ugochi tubere anyị na-akwado omenala na ọdịnala omenala Igbo and ihe mere anyị ji akwado ya bụ na ndị lọrọ anyị ụwa bụ ndị mere omenala before nwụọ before e webatara anyị ụzọ aghụghọ bụ ụka so ndị ahụ lọrọ anyị ụwa abịaghachite n'ụwa wee nwee ike na-agwa anyị nke bụ eziokwu ihe Igbo chọrọ na ihe ndị ụka bịa bịa kpuo anyị akwa wee mebisi ya n'Igbo na ọ bụrọ eziokwu anyị wee na-afụkwu ihe n'anya na-abụ ị lee anya etu accident si emezi ọ naghị emezi otu aha n'ihi na a na-enye mmụọ nke ọbụla oke ebe e kwesịrị ịna-enye ya oke mana before ọ na-abụ by this time last year by December ị ga na-afụ a sị gị trailer nke a dakpuru gutter luxury nke a jee gbuo mmadụ 60 anaghịzi anụ ụdị akụkọ a because of na edeweziena mmụọ na-enye nri ebe e kwesịrị na-enye nri ha na-emere ala Igbo ihe dị mma wee na-asị ka ụmụ mmadụ ndị Igbo ka anyị mata omenala anyị mgbe ọbụla ị kpọrọ chukwu chukwu chukwu chukwu okike abịama chineke nọ n'eluigwe elee anya side ndị Igbo na-emere anyị ihe dị mma ị lee anya ị ga ịfụ na ọchịchị a na-achịkwụzi n'ala Igbo na ha na-atụrụ anyị kwụzi na-arụgasịzikwa ụzọ na-emegasịkwu ihe because na anyị na-akpọzi chukwu chukwu chukwu a na-ele anya side nke anyị mana before mgbe a na-akpọ jizọs jizọs ịkpọ jizọs ọ na-emere ndị ọcha ihe maka ọ ntị ka chukwu ji anụ ihe ọ da afụzu ebe niile na ọ ntị ka ọ na-anụ ọ ya ka o ji sị anyị na anyị yọọ na anyị ya-ayọta ọ mgbe ahụ ị nụrụ ọ yọrọ ayịyọ a ka ọ nụrụ intonation maka na mgbe Jekọb na Ịsọ olu ka a nụrụ wee sị na ihe a bụ Jekọb olu ka chineke na-anụ wee sị ndị mmadụ ha kwụsịzi ịkpọ jizọs ha kpọwa chukwu chukwu chukwu oke abịama ka chineke na-emere anyị ihe side a ọ ya ka anyị ji wee bịa hibe ọgbakọ wee sị ka anyị were wee kwalite omenala na ọdịnala igbo ka ọ na-aga n'ihu n'ihu ekenekwe m gị kee ihe bụ ihe dị iche ụmụaka ndị na-etonite etoni kwesịrị ịmata na mmemme a na-ahazi n'ụbọchị nke taata ihe nne na nna na ụmụaka na-eto eto kwesịrị ịmata bụ nne na nna kwesịrị nwa ha ọbụla ihe mere many eh, ụmụ ụmụazị ejiha aba uru onye gụcha akwụkwọ ya na-akpagharị na-akwa barrow gị fụ ndị na-akwa barrow ọtụtụ fụ ndị na-arụ ọrụ ego fụ ndị na-ezu ori bụ na ibu ụzọ nwata tolite 12 years gị doziere ya chi ụwa ya ya na chi ya adịrị na mma a sị na chi onye adịghị n'izu ya adịghị eme ya a sị na onye mara onye ya na chi dị na mma ọ na-aga be dibịa eme gịnị gị na chi gị dị na mma gbam gị na-agwa onye ụwa gị ihe ga-ebupụta gị ka ị bụrụ nnekwu mmadụ adị na mma gị fụ nwata ahụ ọ bụrụgodị boy ka ọ gara ya gbachaa boy ya ọ bụrụ afịa ka ọ na-azụ ya azụcha ahịa awale ya acha ka ọ na-aga n'ihu n'ihu n'ihi na n'ihu n'ihu ka oke enwe na-ama ee mana ndụmọdụ m na-enye ndị mmadụ bụ biko onye ọbụla nwa ya tolitere 12 to 15 years ya doziere ya before ọ na-agụcha secondary school so that ka ọ fụ ife n'aka nwata ahụ ịghọtago ụmụ nwaanyị imeziere nwata ndị mmiri ya before 15 years imezie nwata ndị mmiri ya ọ chọọ ịlụ di ya alụta onye dị mma ọ gaghị alụta akalogheri anyị akwụsịcha inwe akalogheri nnekwu kwụsị inwe ndị ọṅụ mmanya nnekwu ịghọtago akpakọ isi akpakọ ịghọta maka na since m ji si obodo oyibo bata ụwa na-atụgharị m bata obodo oyibo bịa mejuo ọdịnala ka m ji wee mara na mmadụ na-akpakọ ọnụ ile ma aja akpakọkwara m ọnụ na ọ ya ka m ji wee bụrụ ọkọchị nwaala to the white gold ị lee colour e mere ebe a sị gị na white gold red eh, blue aha m ka eji wee medi eh, ya ọ bụghị na mụnwa ka ha nwee ego enweghị m ego mana ọ ihe a na-ekwu ka a na-eme
yes hmm. eh, ka anyị na-aga n'iru ọrụ anyị bụ ịgbasa ozi ọma ị na-eme ka ụwa mata na Igbo bụ isi ụwa anyị gbakwana na anyị bụ ndị gboo ka anyị kpọpụta ihe nna nna anyị ha jiri wee bibe ala ka ọ wee bara onye ọbụla uru ana m ekele gị rinne ka anyị na-aga n'iru na-ahazizi ihe ana m asị that na ka a na-agakwa n'ubi ka ji na-aka maka na anyị etipụta mmụọ ka mmụọ n'ọgbọ mana eziokwu n'ebile anya afụ ndị kpụ atụrụ maka na ndị obere oge na anya niile ezu a na-afụ ihe igbo ji dee ube nye na-atọ a na-eme ka ala igbo dị mma ọ bụrụ jizọs jizọs gị ihe na-eme a na-eme ịghọtago ekenekwe m gị nwanne m ekene m gị ejiri mara ndị bụ igbo na-afụ na ya na o si n'ọnụ nwanne anyị nwoke the white gold eh? na o nwere ihe karịrị ọdịnala na omenala ndị ọ bụrụ na anyị na-eme ya ọ ya bara anyị uru ekenekwa m ụnụ ya dịrị ụnụ mma igbo bụ igbo ekene m ụnụ ọ masị m n'ụbọchị tata iwebata ụmụnne anyị ndị kwadosiri ike ịfụ na mmemme ejirimara ndị bụ Igbo omenala ndị na ọdịnala ndị bụ ihe a na-akwalite n'ụzọ pụrụ iche tata anụnwa bụ osotajo onye isi otu anụnwa ka mụ na ya nọ maka na ife eji wee malụ ndị Igbo erika ọ bụrụ na i nee anya etu o si wee gbatakwuru n'ụbọchị nke taata ịfụda na ụmụ ntorobịa na ụmụ agbọghọbịa bụzi ndị kunitere n'ụra ịkwalite ihe gbasara omenala na ọdịnala ndị Igbo tata anụnwa asị m gụ soro m na ejirimara ndị bụ Igbo maka na enwere ife dị iche na omenala na ọdịnala ndị Igbo ọ bụzi anyị nwa bụ ndị nọzi ịkọwazi ya ka o wo Igbo anya na anyị ekunitego n'ụra maazị ana m ekene gị ịbịa n'ogbe a thank you sir biko ah, ka ị kọwara anyị afa gị ma ọ fụtụkwa gwatụkwa anyị ihe anyị kwesịrị ịmata na mmemme a ka etu esi wee hibe mmemme a ka etu o si wee bụrụ na ụmụ ntorobịa na ụmụ agbọghọbịa ana Igbo tata bụ ndị jizi omenala na ọdịnala wee hiri isi ndeewo sir eh, ekene m ụnụ Igbo mma mmanụ a sị m ka onye chi ya zelu ma nze zelu ibie ee afa m bụ Nzubechukwu Okonkwo onye eji Ogbuefi Ugo One na Ekwulumili wee marụ ee dịka um tata si gbasatakwuru ee ndị nọ ebe anụwa bụ ndị Ugochi tubelu ọdịnala omenala nke Igbo worldwide eh, eh, motto anyị bụkwanụ um, ịkọwa dịka um, ịgbasa ozi ọma banyere Igbo ọdịnala na um, omenala Igbo eh, so o wee bụrụ ya ife a bịara ime tata mgbe ọ bụ na a bịara ịkọwara ụwa na ọdịnala na omenala anwụba na ọ ka dụ ọkwanụ mụnwa bụ vice president otu anụnwa a na-akpọ ugochi tubelu ọdịnala omenala ndị igbo enwere president mụnwa bụ osote ya ihe igbo ya amụta n'ụbọchị tata bụ ihe nna nna ha meburu emechaziri hapụ ụmụaka wee kunite ịfụda na anachiatakwara azụ ka ihe igbo ji wee bụrụ dị ike wee pụta ife ọzọ dịka um, o si gbasatakwuru ife a nwere ime taata bụ na um, mgbe ọbụla ya um, ezi ozi ọma ozi ọma ga-ezikwanụ bụ ịkọwa ife mmadụ kwesịrị ịda asọ dịka iji bụrụ onye omenala na ọha ife ọbụla gụrụ onye omenala ka ọ ya ada eme na omenala nwere nsọ ọdịnala dị iche omenala dịrị iche ọdịnala bụ ihe ehibere ehibe n'ala wee sị na ọ ya bụ ọdịnala ihe dị n'ala adị omenala wụzi ife ọra niile kwekọtara bụ igbo site n'anya nna nna anyị fa mana ife dịbara gboo a na-eme and na ya bụ nsọ omenala afụ nwere bụkwa na ị sọnwuo ya bụ nsọ na ị ya adị ogologo ndụ nke mbụ maka na omenala machidoro ihe dị iche iche ee mmadụ igbu mmadụ ibie mmadụ ịnapụ mmadụ ife ruru ya nwoke idina nwunye nwoke ibie ife dị iche iche ka omenala ahụ machibidoro hmm? and na ife niile a bụ na nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla na-asọ ya bụ nsọ ya adị ogologo ndụ o wee bụrụ ya ee dịka mmemme anyị nwere taata mmọnwụ ya agba ndị mmọnwụ ya agba na mmọnwụ na-agba na ọ mmọnwụ obi aṅụrị na ọha mmọnwụ eji akọ ọgwụ na ọ mmọnwụ ya eme ndị mmadụ ka nwere aṅụrị maka akpọrọ ihe akpọrọ ya bụ carnival carnival a n'ọnụ igbo bụ ịkọwara ndị igbo na ife dị otu a ka dị na ọ nwụbụrọ o wee bụrụ ya so na mmọnwụ ya agba egwu dị iche iche egedege ya agụ ọ nwegasịkwa ndị a ya echi patron na matron nwekwa ndị a ya enyegasị award ndị na-akwado ọdịnala na omenala igbo a ga-enyekwa ha award ha jisi ike na nkwado fa na ọdịnala na omenala Igbo na ha tiri ume ekwerọ ka ọdịnala omenala nwụrụ e, na a ya enye ha award ọrọ onye ọna ka a na-enye award fe onye menwuru ka eji enye ya award e, o wee bụrụ ya ọ bụrụ ya bụ ihe dị na ekpere m bụ na omenala na igbo omenala na ọdịnala ama nwụlata anwụ n'ala igbo na ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ tumegene tolitekwa akwụdokwa ya o wee kwa na-aga Eh, na nghọta nke m eh, nghọta nke gị bụ ezi nghọta maka na ọ dịrị bụọ ehm, ihe anụnwa bụ ife ị na-akọwa bụ ihe nwatakịrị ọbụla a mụrụ n'ana Igbo kwesịrị ịmatanụ ka o wee nyere ya aka maka na ndị be anyị sị na onye rapụ chi ya ọ gbagburu onwe ya n'ọsọ a sị m ka m kene ụnụ tata maka oke mmemme dị iche a na-eme n'ụbọchị nke tata ụnụ wee tụpụta aro iji na-akwalite omenala na ọdịnala ana Igbo ekenekwa m ndị Ugochi tubere asị m ka anyị na-aga n'iru asịkwa m ndewo daalụ ejirimara ndị bụ Igbo ekenekwa anụ maka na ndị be anyị sị na ọ na-eme onye fụ ife ka ubi o ree ọba tata anụnwa bụ mkpụrụ ụbọchị iri na abụọ na itenaanị n'ọnwa Jenụwarị nke ndị Rom maka na mụ na gị mara na ndị Igbo agụberọ arọ ọfụọ mana m abata m n'obi a wee fụrụ onye mara ihe ya ese okwu izizi emekwana ya ọ ya bụkwa na ụtọ nwanne ọ ya bụ ndụ ogologo mụ na ya naabọ nọ n'ọgbọ n'ihe onyonyo e jiri mara ndobe Igbo TV m wee sị ka ọ ka mma na o ji ọnụ ya wee gwa ndị Igbo ihe Igbo kwesịrị ịma n'ụbọchị nke taata onye mara ihe ya ese okwu asị m gị nnọọ ekerekwa m ndị eje ah, anyị fụrụ gị ka ị bata n'obi n'ụbọchị nke taata m wee sị mba na ndị be anyị sị na ọ na-emekwa na onye rịa enu ọjị ọ kpara ya nkụ ya jisi ike wee kparaba ya maka na ọ yaha enwe opportunity ịrịgo ya ụbọchị ọzọ wee sị gị nnọọ ee eh? taata nụnwa abụrụ na ihe ọṅụ nyere ndị Igbo na ụdị mmadụ dị ka ụnụ ka nọkwa n'anị Igbo na-akwado omenanị Igbo n'ụzọ pụrụ iche biko na-etufughị oge gị kee ihe i nwere ike ịgwa ndị Igbo gbasara omenala na ọdịnala ndị Igbo biko ekene m gị ka m bugoro ụzọ tụọ ndị nze na ọzọ abụ ekene m nze na ọzọ kene ndị lọlọ kene ndị ukwu kene ndị nta a sị na ekene ekene onye nwere ike ekene agwụ obi dị m aṅụrị na ị bịa na igwe mmadụ niile kpọọ m sị m bịa igbo amaka igbo amaka o nwekwa obodo a mara mma maka na anyị bụ igbo achọba achọba anyị bụ isi ọ igbo nwere ọfọ na-enweji enweji ọ igbo nwere ọjị yoruba na-akọ ọjị ma ha nara enwere ihe ji eme hausa na-ata ya toweta ya taa ya n'ogbe mana omenanị igbo jikọtala ụwa ọnụ ọjị anyị wụ ọjị igbo ji were ekpe ikpe omenanị igbo amaka kama na ati na ọnwa ọnwa ka mma akpụ ya batazie na gasaa mana o nwere ihe a na-akpọ diamond

maka ife e ji sị na igbo amaka igbo nwe ihe ya gị mere mere mere ọ bịara arụ oke ọgbọ na abịnye ewenye ọgwọ wenye nzu wenye ọjị ife ndị ọcha na-akpọ atọ n'ime o nwere ngọzi ma ọ bụ ndị ụka ọjị ose ọjị na nzu ana m akpọ ife atọ n'igbo nwere ngọzi ọ Chukwu ji aka ya mebe ya e gwutere nzu na kwesịrị na ọ na na-achụ ka ọ na-enwe ọcha ose ọjị anaghị eji ji ibe nwaanyị aghọ ya ọ na-aza amị o nwere nsọ nwaanyị aghọ ọjị ọ na-aza amị ọ ife naatọ ka e ji akpọku Chukwu na ọ Chukwu ji aka ya mebe ya ee Holy Communion wụ achịcha ọ mmadụ ji aka ya mee nke ahụ like edo a ma akpọ Holy Communion dịka edo ọ mmadụ ji aka ya mee edo ka o dozie ee so na Igbo amaka Igbo dị mma ee kama na Igbo gasaziri agasa mana nna anyị Chukwu kere enu kee anị ife ahụ o mere ka o kpokọnata anyị etu ụnyaahụ ihe nkwa ọtụ ọ na na ọgbasa ya emecha ekpojo na chukwu ekpokọnata anyị ọnụ anụ aka ugochukwu bịa tụolu ugo ọdịnala omenala ugo bịawara ka anyị kwudo maka na ugo wụ eze nnụnụ ka ọ chịkọnata anyị ọnụ
anyị nwa bụ ndị ejirimara ndị bụ igbo na-akwado ime arọ ọfụụ ndị igbo n'ọnwa naabọ na-abịa abịa anyị wee na-aga mba kwuru mba wee na-achọpụta da na arọ anụnwa ndị rom wetara anyị abụrọ arọ ọfụụ ndị igbo na ndị igbo nwere oge fa ji agụ arọ anyị na-akwadobe ya na-akwadosi ike na anyị ya abatakwanụ n'obi gị ka anyị nweta ihe nkụzi pụtụrụ iche gbadoro ọnọdụ anyị na-agbagharị n'ime ya anyị si ka anyị kene gị bịarute anyị wee nọnyere anyị na ihe onyonyo tv anyị bụ ejirimara ndị bụ igbo anyị na-agbasa ozi ọma ka igbo nachigata azụ etu e si wee kọwaa sị m na ya dịrị gị na mma asịkwa m ka ebere ihe ekpere ụmụaka igbo bụ izi aka na ime omenala maka na mgbe gboo ọ ndị nna nna nna anyị ha bụ ndị na-eme omenala mana anyị na-anya n'ụbọchị nke taata ịfụ na ụmụaka chirizi aka tii na omenala maka a chọpụtara na ọ ya bụ ụzọ eziokwu ehi nwere ike ịgwa anyị ọkụkụ bụ onye iruve ọ na-azụ ụmụ nke dị n'iru na nke n'azụ ka nke ka sị na nke iru ka nke iru ka nke dị n'iru ka
kịta ụmụazụ be ya na-anachighekwa azụ mana akwa anya doo ha na-anachi ezi ụfọdụ na-emekwa ihe ọzọ si na ọdịnala maka oke ịgwọ ọgwụ awụrọ ọdịnala Oh, ọ kakwa mma na ndụrụ ya oke ịkpata oke ite awụrọ ọdịnala ọ bụrọ ọdịnala Ehe. ọdịnala bụ gịnị isi aka adịghị ya agba ụrịọm ya ka eji agba ụrịọm ana m asị nke izizi nwatakịrị kwesịrị ọ teta ụla ụtụtụ o kene nne ya kene nna ya ee maka na nne onye nne ya na nna ya chukwu izizi ọ ma ọ mazịla ihe ọ mara na a kpọwa chukwu chukwu bụ onye adị afụ anya ọ dị gboo ka ọ wụ a wee jewe na ndị ichie ndị ichie bụ nna nna anyị ha ebe a na-anọkọcha ọnụ ebe a na-akpọku n'ime mmụọ na eziokwu o nwere ife naabọ m fụrụ n'arọ 2013 to 23 ee ọ ife ga-enyere anyị aka mana m na-asị na be anyị na chukwu ga-enyere anyị aka anyị chekọọ ọnụ na mmeri ka anyị ga-enwe onye ogolo anyị aka enyebe ka m kwuru gị ọrịa ekerekwa m ụnụ ejirimara ndị bụ igbo ndewo
a sịkwa gị nnọọ n'ebe mụ na gị gara gaa lekirie ihe mere n'ala Igbo ee a sị gị nnọọ rinne ama m na ihe ị fụrụ na ọ masị obi gị masị gị na ndị okorobịa na agbọghọbịa tata anụnwa etigo aka n'ịkwalite ihe gbasara omenala na ọdịnala ndị Igbo a sị m ya dịrị gị na mma nwa onye Igbo ebe ọbụla ị nọ ị bụ onye iru ọma kpọrọ na ị bụ onye Igbo na tata anụnwa ị fụgo mmemme ụmụnne anyị jikọtara aka ọnụ wee kwado ka e wee kwado ọdịnala na omenala Igbo ana m asị ha jide ka ha ji maka a sị na onye a sị ya jide ka o ji na o ji nke dị mma ee m wee na-ekene gị bụ onye Igbo ebe ọ bụla ị nọ gụ mara na ị bụ onye Igbo e nwere ihe mere i ji wee dị iche na mba niile gbara anyị okirikiri wee na-asị gị taata anụnwa asị m na ọ ya-adịrị gị na mma ee asị m taata bụrụ eke ya keta gị nke ọma ma kepụrụ gị nke ọjọọ anyị ya-afụkwa n'ọzọ n'ihe onyonyo ejirimara ndụ be igbo bịa sonyere anyị na ebe ọbụla anyị na-atụsa ozi a bịa ka anyị na gị kparịa ụbụbọ ka ihe ahụ unu na-eme na be unu bụ omenala a kpọrọ na nke a na a tụfuru ya atụfu ka anyị mara ma eziokwu o kwesịrị ka a tụfuo ya ma ọ na a tụfuru ya o nwekwara nke abata a bịara na be anyị wee nara anyị bufee mba ofesi sị anyị na nke anyị na-eme jọrọ njọ mana ọgbụgba ọfụụ ọnụnwa ya chọpụtago na ọ gịnị na ọ dịrọ dịrọ njọ anyị sị gị kpọtụrụ anyị n'akara niile ị na-afụ n'igwe gị igwe okwu gị o so ị gakwa na ọnya nwa udide ị ya-afụkwa ebe anyị nọ ee ejirimara ndụ be igbo tv ebe a ka ị ya-esi wee mata ihe bụ